ezi onye nwe anyị na chineke nna nke pụrụ ime ihe niile chukwu okike abịama bụ onye anyị na-efe na-agọzi aha nsọ ya onye ọ bụ naanị ya na-achị onye mmụọ na mmadụ na-erubere isi onye ọ bụ naanị ya bụ ọkaaka ụbọchị niile ka anyị na-etu gị aha eze ebube dị ngọzi mmalite na ọgwụgwụ ndị gboo wee tuo gị aha ebighị ebi onye nwe m ụmụ gị wee gbakọọ n'ụwa niile i wee nara ozi ọma nke gị onwe gị na-ezi ha site n'ọnụ mmadụ dị ndụ nna nke ebere dị ngọzi anyị wee na-asị na onweghị ihe ọbụla nke anyị onwe anyị bụ n'ihi na ọ bụ anụkpọ ahụ sọsọ ka mmadụ dị ndụ bụ ofu ụbọchị anyị ga-anwụ maka na olu okwu nsọ gị na-adịrị ma ruo mgbe ebighị ebi n'ihi na okwu gị niile ga-abịarịrị na mmezu ọ bụ ya mere Biafra ga-eji wee bịa na mgbe nke anyị anyị wee na-akpọku wee na-arịọ gị na-asị lekwa ude nke anyị na-asụ na akwa nke anyị na-ebe ka o metụta gị n'obi onye nwe m na chineke nna nke igwe biko dịka i si wee napụta ụmụ gị n'ọbụ n'ijipt si otu a wee wezuga ụmụ gị bụ ndị biafra n'obodo ekwensu bụ zoo nke mmadụ dị ndụ kere anyị wee na-aja gị mma na-asị gị n'ime ọnọdụ anyị na anyị ga-ekele aha nsọ gị wee nye gị nsọpụrụ na otuto na ịja mma mgbe niile n'ihi na anyị enweghị chi ọzọ ewezuga gị anyị onwe anyị anaghị efe arụsị ọ bụ ya mere i ji wee na-agọzi nzọm ụkwụ anyị niile ọ bụ ya mere IPOB ji wee gbaa mgbọrọgwụ n'ụwa niile anyị anaghị atụ egwu mmadụ dị ndụ anyị wee na-eto gị eze ebube dị ngọzi sị gị biko gbatara anyị ọsọ enyemaka ọ bụ naanị gị bụ onye anyị na-efe ma na-akpọ isi ala nye ka i wee napụta ndị gị n'ọbụ nke ekwensu anyị wee na-enye gị ofe na nsọpụrụ na ịja mma na-asị lekwa ka ndị iro anyị niile ka kasị si wee baa ha ọnụ ha wee daa hapụ ikunie ọzọ obodo ekwensu bụ zoo alakwa n'iyi eze ebube dị ngọzi anyị onwe anyị bụ ụmụ gị wee na-akpọku aha nsọ gị na-asị na enweghị chi ọzọ ewezuga gị anyị wee na-aja gị mma wee na-eto gị na-asị onye kere ihe niile e kere eke mana enweghị onye kere ya nara otuto niile na nsọpụrụ niile na ịja mma niile site n'ebighị ebi ma ruo ebi ka a na-arịọ gị ise ise ise Good morning and welcome to this very program. My name again still remain Onyebuchi Nwashigburuobi, known as the Great Seer or the Seer of the Seer. Mmọnwụ ndị iro na nke ikpetemazụ onye ji ogwugwu ya kwere udo and I have brought to you nothing but the undiluted truth.

to identify the head of the snake and fight it is another thing. If you listen to Ikensi Uruagu yesterday, there is one program that Ikensi Uruagu did. That is Mmesoma Ekpere. Ebe Mmesoma na-ekwu na sex bụ sacred thing. and that is the reason why chukwu okike chukwu okike abịama arrange her to go and meet his high priest onye ndu maazị nnamdị kanụ in ọ sị na ọ, eh, kezi african country ọ kpọrọ eh, ethiopia to go and meet with his high priest in Ethiopia ekwuona m ihe na ya atụgo mmesoma ịga kpọrọ ya ọ bụrụ na ụnụ amaghị ebe a ya-akpọ mmesoma maka ihe a na-eme mmesoma ọ na-akọsasị akọsasị ọ ma ihe ọ na-akọ

oh where is uh, uh, director where is director that is ndị filiri na ha nwere ego they wants to penetrate they wants to go onye ọbụla ị sị oh no ọ bụghị ole esi eme onye a filie na i megidego because and ile ihe a na-eyi they wants to go and entice him Maazị Nnamdi Kanu bụ dike and I have to reply to Ikensi Uruagu please ọkpọ ntu n'Uruagu nwa nwanyị ogiri na Nnewi the one ogiri biri nne cancer the mother nwụọ wretched death ọ ihe nne nwụrụ nne nwụọ ihere ama m ihere this boy gburu nne ya because uh, you see 2004 yeah 2004 the mother met me in my dream begging me to stop insulting her na ya ọ in support of uh, what Ikensi Uruago is doing now the reason why I am insulting her is because ọ bụrụ na o nwere the power ịbịa na my dream to beg me

One of it very kind, please. I preach nothing but the undiluted truth. Hope you are understanding me. I preach nothing but the undiluted truth. Eziokwu nke Chineke ya na-akụ mmiri, eziokwu nke Olise Igwe. That's the only thing I preach. If you watch Ikensi Uruagu presentation of Mmesoma, Mmesoma asịọ Mmesoma asịọ na Chukwu Okike Abịama mere ya arrange ya aga Ethiopia gaga mazụọ amụ and na amụ Maazị Nnamdi Kanu ka ya mazụrụ na Ethiopia and Ikensi Uruagu buru ya wee pụta social media wee na-asị na Chukwu Okike Abịama bụ Maazị Nnamdi Kanu na-ata nwa ọ dị okay maazị Nnamdi Kanu ịta nwa ọ nwoke ka ọ ee ọ nwoke ka ọ ọ chọọ ịta nwa even oka na idie nwa mma adịrị ya nwa nwoke ka ọ ọ dị better than ị na-akpọpụ ike mmadụ ọ dị better than nwoke ị na-awa pampers it is very very better than nwoke ibe m ị na-ebere nwoke ibe m "Ee, ee, ee." it is very very better and it is very very better na mmadụ ị na-arụ sabo it is very very better na mmadụ ịnọ social media achụgharị ụmụ nwanyị from one woman to the other it is very very better from Chike Edozie unu nke Chike a na-ekwu okwu ịta nwa Ụlọma data eh, arụsị apịrị apị nke a dịka osisi okporoko Ụlọma na ihe ọ na-agba n'asa bụ Kafanchan ihe ọ na-achụgharị n'ụmụ young girls anyị bụ eh, sandiku Sandiku ọ ihe ọ na-achụgharị na young girls anyị ọ bụzi nke unu na-akpọ Chinasa Nworu nke unu na-akpọ Chinasa Nworu ọ ya na-atọ Uchechi by now because agịrịma Uchechi ji edifend ya o nwekwa ihe Chinasa Nworu mere unu ọ maazị Nnamdi Kanu bụ onye mere ihe unu akpọzina Chinasa oshiola akpọ onye ọbụla ime program kpọ Chinasa Nworu ya akpọ gị na-aba na-aba mba o nwekwa ihe o mere unu wepụnụ ya n'ọnụ unu ọ bịa Radio Biafra o ye defend former Radio Biafra o ye defend ha o ndị mmadụ na-akpọ ha ajọ afa ha wepụ ha o nweghị ihe ha mere unu but this very woman will never remove a day to be against those calling Mazi Nnamdi Kanu names. ọ na-afaitizi ahụrụ m na social media ọ na-afaitizi oh my husband they are running propaganda against me propaganda that have deep it has gone deep show me one single day that you have come out to attack those who are insulting your husband instead nke ọbụla memere insult mechaa gị ga see foto nke unu na-akpọ Awilo Logomba nna akwụna Chimezie Ejiofor nke tụbara gị ime Asari Dokubo nke sị ka egbuo Maazị Nnamdi Kanu, Udele, Ikensi Uruagụ ke ndị mma akpọ hapụ ibi ya onye ọbụla sị ka e weta Maazị Nnamdi Kanu ka egbuo ọ bụ original Chinasa Nwoshi nke gị na ya na-eme camera down camera up ọ bụ na ihere adịghị gị n'anya ọ bụ na ihere adịghị gị n'anya ụmụ rifrat e nwere in this very struggle bụ ndị na-agbazi gị titi a very shameless she goat ebe nọ wee chee unu bụ unu ya ezuzucha ihe a na social media the life on social media and the life on the ground is not the same i zuzucha bịa gaa in Biafra land if the people of Biafra refuse to protest on top of your head mara na aha m abụghị Nwashigburuobi

It has gone beyond you. You can never stop Nwashigburuobi from this very preaching. It is impossible. So, Maazị Nnamdi Kanu ịta nwa. Oh, ọ na-ata nwa, ọ na-ata nwa. Even Chinasa Nworu was, ọ na-ata nwa, ọ na-ata nwa. Not until Achalugo came out to say Chinasa Nworu ịgba ana m asa. ị na-ata nwa ị na-ata nwa many people nọ na this very struggle ha agba na ha asa the reason why some of the women were trapped on their side is because na ha ji video ha you heard what Ikensi Uruagu was telling one lady called Ebele is it Ebele na ya o ji ọtọ ya na ọ ra nsị ya agbanye ọtọ ya on social media

ee eh, ee eh, I have done it ọ bụrụ na ọ ihe ị na-atụ ntị ka i gee I have done it ị hụrụ ihe kamera daa ị hụrụ 99.9 percent of the men do it wụchaa ntị gị ọ mmụọ na-ebe ụyaka I do not have skeleton in my cupboard.

support supported you people secretly we wouldn't have known what is happening na unu ji ọtọ ya ethreaten ya but she refuse unu bịazie social media na unu ya-agbanye ọtọ ya na social media ma ọ bụrụ na ọ na-asupport nda are you people not coward every time you threaten people to support you

Even uh, 2024, uh, when I returned to Nigeria, I was in Nigeria. 2025, I was in Nigeria. 2026, I was in Nigeria.

I am Nwashigburobi ana m eme program nna I am Nwashigburobi preaching nothing but the undiluted truth eziokwu nke Chineke eziokwu nke Olisa bi n'igwe that's the only thing I preach and you must listen so Mmesomara Ekpere I have said this before said that na ya ọ gara taa maazị

and the same people that are spreading Mmesomara Ekpere know that uh, said that Mazi Nnamdi Kanu ebie na Kenya for one year. If Mazi Nnamdi Kanu have lived in Kenya for one year, kedu mgbe e jidere ọ bụrọ June 2021? Kedu mgbe uh, Uchechi si na o ji wee pụọ n'ụlọ? I mean, uh, ya Uchechi si na ọ pụrụ n'ụlọ 2020. uh, I mean, 20, yeah, 2020. Forgetting that one. So, according to ihe onye a kwuru na o bie na ihe a. So, from 2021 to the time ọ pụrụ n'ụlọ. So, keezi time o nwere ibi uh, keezi ihe a na-akpọ ya. Uh, mm, Ethiopia ọ bụrụgo na maazị nnamdị kanụ na-ata nwa otu unu si ekwu ya ee we will support him ojukwu ọ taha nwa ee nelson mandela ọ taha nwa the creator of your nigeria nke unu na-akpọ lugard ọ taha nwa taba slave africans pịba ha aka n'ara mere the thing today some part of ị mụọ nwa nwa gị ekpo ara ihe a bụ aka lugard pịrị nne ha ka na-eme affect in generations to come mana in nigeria you people call him lord lugard you will defend nigeria with all your blood n'aka ọta nwa n'aka onye mere African Children Abuse pịba ha aka n'ara pịrịchie ha ara with nke unu na-akpọ Flora Shaw Flora Shaw many of you don't know that no ka ihe unu na-akpọ ya ọ na ọ lezi are you aware ọ lezi ka ọ ọ ndị kretere unu Naijiria I am Nwashigburobi. And you, all of you can bet your life and die for a country created by irrelevant people. But a man so sincere and determined, the idiot Nwa Nwanyi Ogiri said, and I quote, that Mazi Nnamdi Kanu can offer anybody because ọ chọrọ ịta nwa. Why is it that ọ offers Biafra? ọ fazi biafra unu pụtazie na-ere ọnụ propaganda o ji wee taa nwa taa nwa taa nwa ọ fa biafra will you come here and talk rubbish ihe na-akpọ biafra ọ ha biafra so meaning that Maazị Nnamdi Kanu is insisting in Biafra. That is the reason why you are running propaganda because those who contracted you said run propaganda and dent his image. The people that I pity is the idiots listening to you.

I am Nwashibrabi, please. Know this and know peace. Anna. Know this and know peace. N- Ị na-enyekwenu m nsogbu nnọ program. Know this and know peace. We need to fight and restore Biafra. Nigeria have paid a lot of the ụmụ okoko. Ha bịaruo ha sị gị a na-ata nwa a na-ata nwa. The way that God created women is it not to taa ha taa? Huh? Should, should we na-elere ha? God created women to taa ha. Ọ bụrụ na ọ maka maazị Nnamdị Kanu ọ na-ata nwa, we have seen his pedigree, we have seen what he can offer.

I am Nwashibrobi. When I preach this very gospel, I preach it undilutedly. So that you know that I'm preaching the gospel. And this is holy gospel, please. This is holy gospel. Ị na-enyekwenu m nsogbu. This is holy gospel. and uh, chukwu okike abịama is listening nna nwa m wetere mike sị m na m were mike kwube oya nna mike gị o wetere mike test kwa ya test a were bịa nye m eme asị na-eme ihe

if the only thing ị ma ha chọọ ịkpọ nkịta a bad name ha sị ọ tara nwa ọ tara nwa ikonso ikonso na-ata nwa ọ na-ata nwa ọ na-ata nwa uh, double lion ọ na-ata nwa ọ na-ata ụmụazị ọ na-ata nwa odumodu ọ na-ata nwa ọ na-ata nwa ọ na-ata nwa jaja n'ọba ọ na-ata nwa ọ na-ata nwa ọ na-ata nwa baby bush ọ na-ata nwa ọ na-ata nwa ọ na-ata nwa onye ọbụla ndị a chọrọ igbu ha they will come with woman ọ na-ata nwa but gwanụ ha uchechi nọ na-agba akwụna ị na-agba akwụna abata be di gị na-asị ka di gị nọdị ya ị na-agba akwụna maazị nnamdị kanu eji ya 2015 As far back as 2015, this very woman collaborated with the SDOS prior to ha wee bring Ejiofor the boyfriend. To the extent na ha megidere iko ha kwagidere n- mụtara fruit ofu nwa. You always see Uchechi snapping picture with one of her child. telling you people I am with one I am with Maazị Nnamdi Kanu's child unu ọ na-ajụkwa esi ya ofu ka ọ mụtara what happens to nke ọzọ why iji gaa na-esekwe foto egosi ụwa nwa Maazị Nnamdi Kanu nke ọzọ ka unu ọkpọgago e plastic surgery unu ma na a na-eme plastic surgery unu ọkpọgago e plastic surgery unu gwana anyị unu na-eche mgbe o healere ka unu kpọpụtazie so o oh, look at the person a sị yiri Ejiofor lekwe ya the family will sue you people if the child's look change dem go sue una because for you you gave birth for Maazị Nnamdi Kanu ee eh. even though DNA the difference difference I am Nwashigburobi preaching nothing but the undiluted truth ọ gara ọ gara nne akwụna Chimezie's program saa na ọ ya bụ next of kin Next of Kin na mgbe e jidere maazị there is uh, ihe a to reach next of kin lee na onye bụ next of kin next of kin ị ya aga n'ụga were ọtapịapịa nye diọkpara maazị Nnamdị Kanụ because ị mụọrọ maazị Nnamdị Kanụ diọkpara next of kin ị na-achọ ebe ụlọ niile nọ ka ị mee ya akwa ya before e buru maazị Nnamdị Kanụ ka nwaanyị a mebere call na-ebekwe ya na-asị call a nwaanyị a na-eme dị illegal how can this very woman before ebuo maazị nnamdị kanụ before maazị nnamdị kanụ fuo o merego call na-ajụ ebe o nwere ụlọ if she do not know something a na plan dịka Ejiofor shi wee sị na a gwara ya na a ya-eburu onye ndu they know why is she trying to know ebe ọ rụrụ ụlọ trying to know ka o nwee ihe o jide n'aka uchechi is evil and if you support uchechi may your life be like uchechi may your wife be like uchechi may your children marry people like uchechi may your generation marry people like uchechi and if you forever say god forbid may thunder wait for you from the other side iji eti god forbid pịara gị isi pịa gị isi na ma mfe

and let me stop it here ha continue ọkwa with the, their own propaganda i no send but mmesoma our sister needed help o nwere okwu mmesoma kwuru na ikensi Uruagu program ikensi Uruagu thank you for iplay the program Mmesoma sị na o nwere ụdịrị ọrịa ịya na-arịa and you need a priestess to cure you, it will warrant the blood of the man with the woman iflowkọta Mmesọma ana m arịa ọrịa ana m arịa congematics congetum ị ya-abịanụ gwụọ m hey Mmesọma dịkwa better than Uchechi ịhụkwa the lady the claim Mmesọma ị ya-agwọnụ m ọrịa na blood ya eflowkọta ka m mara ma m ma agwọ okwu gị nke gị na ma likekwa ụdịrị ekpere nụnwa ekpere a dịkwa oke o ị ga ekpere ụdịrị nke a nwaanyị ya mere m mgbe a na Lagos m gara deliverance ụnụ amaha ihe m ji wee ọdịnala ma m kpechie ọdịnala ike nke m kwenyere n'ime mmadụ mere m invite na chọọchị akọọna m akụkọ a many times menaanụ m invite enye m fasting and prayer m ganaanụ chọọchị ha nye m fasting and prayer nwaanyị sịnụ mgbe m ma emechi the fasting and prayer na m bịa chọọchị ka ọ gwụọ m the young girl a na-akpọkwa model ị hụ the girl pịnọ pịnọ o nyenụ m fasting m kwenaanụ na ọ fasting ka mmadụ ọ bụrụkwa na m ma aga m eme the fasting amaha m na at the end of the day ata m mpeche o ruo the day m bịaranụ ka emechiere m fasting and prayer sị na all night na m ma ehi ehi na chọọchị na o ruzie abalị nwaanyị na-eme m rịkọrịkọ n'ajọ ife na-akpali odogwu na tebụl ụba na anyị nọ na ebe tebụl ụba na anyị na-anọ ahụ ndị mmadụ eprophesytụ mmadụ ahụ vision for izi ozi na tebụl a ka a nọkwa wee taba ọrụ o do you know why I'm saying this it field even o nwere onye nke ọzọ chọrọ ime m ihe a na Ikeja m gbanahụ ebe a it field emego m ya experience many times m kpebe ọdịnala nke m ma mana amanụ m Mmesọma ọ dị ka ọdịnelu ka ị na-eme maka na ọdịnala nke m na-eme o nweghị something like that o nweghị something dị ka ọbara na ọbara hụkọ e wee saa mmehie o nweghị something like this biko I am nwa Ashigburubi. Nke, nke gị adịkwa ka ọdịnelu. E mechagonụ ị gwa m ụdịrị nke ị na-eme biko Mmesọ ewekwene iwe. I am nwa Ashigburubi and I preach nothing but the undiluted truth, please. Uh, I need I need you people to watch this very video. This is the video of uh, Ebube Agụ. That video m na-agwa ụnụ na confession agwụbe na dịka confession na-apụta na aya na-agbaikwara ya ụnụ. Achọrọ m ka ụnụ watch ya the latest confession pụtaranụ na every time nwa anyị na-eproduce latest. Biko watch ya na ya and we will be right back please.

Nwanne m ụjụ a niile ị na-ajụ even voice Uchenna testified na ya ọma di ya na ya ọ na-anọ with di ya na ole ochie gwa di ya okwu nke a na ibi ya na ihe a ihe oyi ajụta ya of which o mechaziri kwuo ogo na ọ maka ego a e nyere ya so the main interest of the ebube agụ a hụ nwunye gị na ọ mara mma

the same way if they do kidnapping they will say oh it is men on the ground ha araa nwunye mmadụ it is men on the ground ọ bụrụ na nke a apụta ha tebe ha ure onye isi ndị ebube agụ and countless of it ha na-eme ụfọdụ ndị a na-egbu gbagbuo di ha kuchie nwunye ha m na-enye gị eyewitness account now ka m gwa unu o nwere one efulefu like that ọ na-arụ the same ebube agụ ana m anụ na ọ ya ka ha na ada nne m gbakwuru ha na-etekọrị mana asị m ha nwere luck na ọsọ ka m nọ afọ ntadụ na iri m gbacha ọsọ bata m ma achọ the guy ka m gwakwa ụnụ ihe o mere the first nwa ime ọ tụbara ada nne m nke a mụọ nwa ọkwa onye ebube agụ o ree ya na black market o ree nwa ọ tụọrọ nke a sị ya bịa ka ha laa village ebe nne ha nọ ebe ọ gara ọ sị na onye o mere introduce as nne ya abụghị nne ya onye o mere introduce as nne ya abụghị nne ya ebe a na-ere nwa ada nne m amụchaa nwa a sị ya na the nwa nwụrụ anwụ but the nwa abịawa m n'afa ajụbazie m nke nwoke mgbe m kpọbaziri ndị mmadụ sị ha gaa ga jụọ that idiot sị ya kedu ebe o dobere the nwa na the nwa anwụha anwụ according to adanne m adanne m sị na mgbe ya ọ mụpụtara nwa na ya ọ nụrụ akwa nwa mana mgbe ya ochizi tieta pụta a gwa ya na the nwa anwụgo ị hụkwara na ozu nwa mba na nke nwoke esizi na ya oburu gaga lie ọkwa onye ebube agụ ndị Chukwuma Soludo na-euse na Anambra State he always listen to me and he knows what I'm saying o nwere luck na m nọ n'ọsọ o nwere luck na m nọ n'ọsọ mbọsị afọ nta nke ọwụ m na-anụ one of the arụ ekwuona m ihe a many times ago arụ ndị ebube agụ na-acommit in the land of biafra is unprecedented na-ege ntị ghụcha ntị the second nwa adanne m mụrụ n'ụlọ maka ọ mụọ na first mụọ second before onye nke a bịa kuchie the second nwa adanne m mụrụ n'ụlọ onye ebube agụ a tụbara the nwa ime listen to me ihe a bụ na mụnwa ka ọ na-eme onye ebube agụ aha tụbara nwa ọ na-ara nne na-ara nwa and the child is disabled na-egekwenụ m ntị o maka obi dị m heavy the child dị disable ọ na-ara nne na-ara nwa tụba ya ime until when I said na I no go agree previously anụrụ m mgbe ọ na-asị na ekwuchi ike ya mee nke m wee gwa na onwe ihe i ji eme ihe niile i ji eme bụ na anọghị m nso ịsịkwa m ka ị ga agaga sabotage ya m they no go see me catch even nwunye gị amaghị ebe asị m nwunye gị even ọyị gị nwaanyị amaghị ebe m nọ none of them know where I am ọ m kpọ gị m kpọ gị n'olu m ma kpọ gị gaa n'olu m now when i called my maternal home wee sị ha biko nke a m nọ n'ọsọ onweghị ihe m nwere ike imenwu ha bịa ka a ga kpọrọ the nwa gaa mee ya dna test m send ego forward ego a ya-eji eme dna few days later adanne m nụrụ na anyị eme dna gwa the ofogori the ofogori nye the nwa bịara ụwa ọtapịapịa that nwa anwụọ nwa bịara ụwa ọtapịapịa all of a sudden anọ m ha na-akpọ m na nwa na-ekuli ume elu ọ na-ekuli ume elu m sị okay kpọrọnụ ya jee ụlọ ọgwụ m yọkwa ha sị ha biko m yọ ndị umere nne m sị ha biko ha sende ego to ha nwa afọwọdụọrọ ha ego ịmakwa ego ọ na-afọwọdụrụ akpọ ha m kpọghachi m azụ na the nwa anwụọ na DNA a chọrọ ime eklozona the chapter mana ọ ndụ nwere nne m ka m kpọrọ sị ha ha ga-anapụta onye a nwa ha ereviliri na ya na a chọrọ ime DNA maka erevilere ọ ya enye ya otapịapịa ya nwụọ they told me na o nwe ihe ya eme na m hapụ ya na mbọsị ha ya aga ha ya eje eje ku ya then ended up telling my own sister na ya eje DNA nke a wee gwa ọfọ ogori ọfọ ogori wee nye nwa otapịapịa ọ kwa ka unu na-ege ntị arụ ndị ebube agụ nke a bụ ụdụ far distance nke a bụ n'ime ụlọ m arụ ndị ebube agụ ha nwere luck na anọ m n'ọsọ ana m eri n'ude ọ na-eme o wutegide m normally ha nwere luck na anọ m n'ọsọ that's the only luck ha nwere anọ m n'ọsọ

very very useless human being unless ma emebeghị encounter these very people you may not understand the arụ ha na-akpa in the land of Biafra keep on supporting them ka anyị na-egekwenụ ntị

hmm. o nke nwoke akwabedo ya akwa nwoke ka nwụrụ anwụ elibe nke nwoke ọ chọgo ịtake chọọ ikuchi hei arụ arụ na-eme no arụ na-eme arụ ndị ebube agụ adị too much ana m ekwu fa nke nọ n'ọkpa ala m nke onye ebube agụ then na-egekwe ntị o ị ma o nwere ihe m jumpụrụ mgbe m na-akọrọ unu akụkọ eh, DNA mgbe ọ tụbara nwa nwanne m nwaanyị ime to avoid onye ọbụla ịma ya kpọrọ dị nwa kpọpụ saa ha kwa na ọ kpọlara village ha ebe ebe ọ nọ ka nke nwaanyị a mụọ nwa ebe a ka onye ọbụla hapụ ịnotice anọ m na anọ m na okuru mmụọ m ewee gwa m ya sị m na nwa nwanne m nwaanyị dị ime maka ọ na-eme o nwere ihe ndị na-eme m at times m mee m jụọ ese e wee na-agwa m na nwa nwanne m nwaanyị dị ime m wee kpọwa ụmụnne m jụwa ha na ha ọ dị aware na nwa nwanne m nwaanyị dị ime ha amaha at the first place they don't know but mechaa ha ihe a gwara m bụ na ọ dịghị ime mechaa nnọọ ha mechaa mgbe a kpọbaziri kwuo ihe a ya bebezie na ya ọchọ ha na nke a na ibi ihere nke a na ibi ya onye a tụbakwara m ime atụba ya bụrụbu onye ọzọ m jụkwa ase na mmụọ mmụọ gwa mba so mba na ọ bụghị onye a tụbara ime na onye tụbara ya ime bụ nke ha na-ebi n'ụlọ nke ọ sị na ọ ya ma bụ di ya nke ebube agụ ha na-ebi tụbara ya ime m wee forcezie ha ha abata ajụọ nke nwoke elu jụọ ya ala ya agọọ m sịzie okay ihe ya-ebi ya bụ a mụọ nwa DNA a mụọna nụ nwa mgbe m tiziere ndị ihe a sị ha ha gaa DNA mgbe aha ka a nọkataziri kpọọ m o na nwa a na ọ na-ekusikwa ume ike ọ na-ekusi ume ike m kpọọ ndị nwere nne m oya sendara nụ ha ego e senda ego oru udo ihe a eji wee kpọọ m na ọ na-ekusi ume ike ọ na-ekusi ume ike a kpọọ m na ọ nwụọna which ọ ka bụ a shock to me nwa bịara ụwa arụ ndị ebube agụ initially ebe a kpọpụrụ ya ọ chọkwara ime ihe o mere nne a mụọ nwa a sị ha ee na nwa nwụrụ anwụ o ha zuzuru bataba ihe a bụ arụ ebube agụ arụ ebube agụ na-akpa n'ala Igbo arụ from everywhere arụ but when they show face bịa lee ah, bịa lee bịa lee ọha ma kpọrọ nwanne m nwaanyị ree nwa no ọ ebube agụ ebube agụ unu kpọtara ebube oke na ebube ọchịcha afọ ntado na iri anyị enwenụ ee ka ọhịa dịka enwe amaghị mbọsị nta anyị bịa chụọ ọnụ n'owere nchi ebe m na-eje eteka ma onwe m bụ icheoku ya bịa gbapụba ee arịrị ọnọ m n'obi nọrọ m na akwa anọ m n'anya mana Eze Chukwu Okike Abịama ka m na-ayọ wee sị ya chee m chee m duo m chee m duo m chekwa ọpụ chekwa mbata onweghị onye m ji ụgwọ onweghị onye m riri nke ya onwebedo onye sị na m riri nke ya nwatakịrị ka m bụ n'afọ n'afọ ka m na-asa ahụ m mara mee ya dịara m na mma mana onweghị onye m kpachapụrụ anya mee ihe ọjọọ ee mee ihe ọjọọ na-amaghị ama ihe mmadụ na-amaghị aha egbu ya amaghị m a na-akwa egbu egbu ọkwa ama ama mee bụ ihe na-egbu unu ee asị m na ọ ya-adịrị m mma na eke dịrị m mma na orie dịrị m mma na afọ dịrị m mma na nkwọ ọ chọrọ m ọnwụ ya were ala zere mmiri o ndị Igbo kwerenụ m ise o ọ chọrọ maazị Nnamdị Kanụ ọnwụ ya were ala zere mmiri o ọ chọrọ maazị Simon Ekpa ọnwụ ya were ala zere mmiri o ọ chọrọ every genuine Biafran ọnwụ ha were ala zere mmiri ee ka m gọrọ ka o rere na eke site na Chukwu site na anị site na ndị mbụ na ndị egede site na ihe niile na-emere Igbo ife na ihe Igbo na-emere ife ee site na chi ụwa mba obi akwara ee na nnukwu nna m bụ ọkwara ee na nna m bụ ashigburu obi asị m na ọ ya-adịrị anyị mma o ise ise ise ya gazie m